A pháistí, a chairde, conas atá sibh? Deas sibh a fheiceáil arís. Donncha is ainm dom, mar is eol daoibh, agus inniu, féach, Rita agus an Chailleach. Féach ar Rita. agus í ag eitilt, féach ar shlat draíochta, suas san aer. An dtaitneoidh sé léi bheith ina cailleach? Léimis an scéal is feicfimid. Tar liom! Rita agus an Chailleach le Máire Zepf. Ba é Andrew Whitson a mhaisigh agus ba é an tSnáthaid Mhór a d'fhoilsigh. Féach ar Rita. Agus í gléasta mar chat. Eireaball mór fada dubh uirthi. Agus cad tá ansin? Cailleach! Feicfimid cén saghas cailleach agus cén scéal a bhéas anseo. Ó féach na sciatháin leathair ag eitilt mórthimpeall ar an leathanach anseo. Rita. Féach uirthi ansin. Seo í Rita. Is breá le Rita Oíche Shamhna. Féach uirthi agus í ag tarraingt pumpkin ollmhór ansin léi. Féach an meangadh mór gáire uirthi agus í gléasta mar cat. Féach na cluasa uirthi agus an t-eireaball mór fada. Ba mhaith le Rita cailleach. Tá cailleach fiáin gan srian agus dorcha draíochtach. Féach uirthi ag smaoineamh ar an gcailleach. Féach. Ooh! Craiceann glas. Ingne fada. Féach na sciatháin leathair ag eitilt mórthimpeall. Féach an hata mór fada atá uirthi. Agus an ghruaig fada. le cailleach, ní bheadh uirthi dul a luí go luath. Bheadh cead aici eitilt ar scuab dhraíochta ar feadh na hoíche. Féach uirthi ar a scuab agus í ag eitilt ag leanúint an cailleach. Féach. Agus ise ar a scuab mór fada. an ghruaig agus na héadaí ag eitilt taobh thiar di. Féach agus an ghealach go hard sa spéir. N'fheadar cé chomh hard is atá sí. Féach agus na réalta freisin le feiscint. Ní bheadh aon obair bhaile ná glanadh le déanamh, ná soithí le ní, Féach, sin í ansin agus ní gá di aon rud a dhéanamh. Féach an praiseach atá ar fud an tí. Nó an amhlaidh go bhfuil an draíocht á dhéanamh? Féach, cailleach trí gach rud a ghlanadh agus an mata a dhéanamh. Sé? Sé agus a sé? Dó dhéag? Sé lúide a haon, sin a cúig. Bhfuil a fhios agaibhse cad is ceathair lúide a dó hon. Nó trí lúide a trí. nó dó lúide a haon nó a haon lúide a haon. Chuideodh Rita léi deochanna draíochta a mheascadh agus geasa nua a thriail. Féach agus an cailleach ag obair ansin ina pota pumpkin agus na rudaí éagsúla, yeah. N'fheadar cad tá ann, stuff dearg-oráiste ansin agus gorm agus glas agus saghas corcra, bándearg, donn. Ní dóigh liom gur mhaith liomsa iad sin a ól. Cad a cheapann sibhse? D'fhéadfadh cailleach aghaidh Bully a chlúdach le neascóidí. Ooh féach, oh yeah. Yeah, daoine gránna nuair a dhéan siad rudaí gránna ortsa. Nár bhreá linn é sin a dhéanamh orthu anois is arís. Nó frog a dhéanamh den mhúinteoir! Is breá le Rita froganna. Ach ní dóigh liom go dtaitníonn an múinteoir léi. Sin frog, yeah. Féach na súile ar an bhfrog. fhad is nach mbeadh a cailleach ró-scáfar nó thiocfadh tromluí ar Rita. Féach, sin í agus an cailleach á cur a chodladh. Féach, agus an cailleach ag léamh scéil di. Ó, b'fhéidir gur scéal scanrúil atá ann. Agus nuair a thiteann Rita ina codladh, Tá droch brionglóid nó tromluí uirthi. Ó, féach ar an arracht agus b'fhéidir go bhfuil an arracht ag iarraidh í a ithe. Agus dá gcuirfeadh an chailleach ruaig ar a cuid cairde, bheadh sin millteanach! Féach, so. N'fheadar, tháinig siad go cóisir agus ansin chonaic siad an cailleach agus tháinig imní agus scanradh orthu agus d'imigh siad. Yeah. Crogall. Cailín gléasta go deas ach tá ialtóg aici féach ar a ceann. Yeah. Agus an mumaí. agus Rita saghas ansan ansin sa lár mar go bhfuil a cairde ag imeacht uaithi agus an cailleach tar éis a rá leo, Imigí libh! Greadaigí! B'fhéidir nach mbeadh a fhios ag cailleach cad é le déanamh agus Rita tinn! Oooh féach. Yeah, uisce te, ceart go leor. Yeah, fear ciúin. Féach, b'fhéidir go mbeadh uirthi an laghairt sin a ithe. nó na froganna agus péiste na talún ithe freisin. Sin cógas difriúil. B'fhéidir go mbeadh sí míofar gránna le daoine eile. Agus anois, tá sé chomh gránna go bhfuil an buachaill tar éis tosú ag caoineadh. Féach an gliondar agus ina súile agus meangadh mór gáire ar a béal mar go bhfuil seisean ag caoineadh. Féach na bróga saghas ait atá uirthi, féach. Is gur mhaith léi go mbeadh Rita chomh holc céanna léi féin. féach, an cailleach ag rá le Rita gur ceart di eisean a chur ag caoineadh is ag gol freisin, b'fhéidir an uachtar reoite a ghoid uaidh nó an balún a phléascadh, ach bheadh sin uafásach, féach, níl Rita ag iarraidh sin a dhéanamh. Ní thaitneodh sé sin le Rita. Agus an mbeadh póg am luí uaithi? Féach agus féach, tá an cailleach ag lorg póg na hoíche agus féach na feithidí is na dreancóidí mórthimpeall uirthi. Agus cén saghas gruaige ansin? Gruaig nó péisteanna éigin atá ag fás óna craiceann? Féach. agus í réidh don póigín. Agus cad a cheapann Rita? Ó, níor mhaith liom sin in aon chor. B'fhéidir nach ndéanfadh sí ach bia lofa caillí. Ar mhaith libhse, féach. Súile, sciatháin leathair. frog. Ó, féach, tá méar duine éigin? Féach, sin cosúil le mo mhéar. Féach. Feithidí. Dreancaidí. Agus féach, an dinnéar mar seo. Féach, don bhricfeasta. Ó, súil. Don lón. Ó, féach, tá méar aige. Agus, chuig, go bhfóire orm féin? Don dinnéar. Hmm. Ó, ní sin go léir in aon ball amháin. Ní mhaith liom é sin. D'fhéadfadh Cailleach gach rud a mhilleadh. Féach Rita ansin agus an Cailleach tar éis draíocht a chur ar an gCailín. Féach go tobann, tá eireaball uirthi. Cluasa móra, féach. Agus ping! Luch déanta aisti. Ó, féach an saghas cosa freisin uirthi. Ugh. Ní dóigh liom go mbeadh an múinteoir sásta leis sin ach an oiread. Agus cén deireadh a bheadh leis? N'fheadar an cailleach chun Rita a róstadh san oigheann agus í a ithe don dinnéar.

Níor mhaith léi cailleach níos mó. Féach, tá sí tar éis uisce a chaitheamh ar an gcailleach. Fáil réidh léi. Ceapaim nach dtaitníonn sé le cailligh nuair a bhíonn siad glan. Bhuel, Ní fíorchailleach í ar chor ar bith. Ó, féach, tá siad ag dul amach ag bailiú ó teach go teach agus tá, féach, Rita gléasta, tá Mammy gléasta mar chailleach. Ó, sin deartháirín beag, féach, agus a Daidí mar dhragan. B'in scéal Rita. Agus an chailleach. Súil agam gur thaitin an scéal libh, do thaitin sé go mór liomsa, agus go dtí an chéad uair eile, Donncha anseo ag rá slán!